PCA-GIRE kɛlen don ka baara dɔ kalifa an na ne ni Jérôme Thiombiano min bɛ tali kɛ CLE minnu dilannen bɛ régionw kɔnɔ ka olu kɔkɔrɔ don u bɛ se ka fanga sɔrɔ cogo min ani ni CLE kuraw bɛ na dilan mɔgɔw ka kan k'i hakili to yɔrɔ jumɛnw ni yɔrɔ jumɛnw na a bɛ f'o ma ko consolidation stratégie de consolidation ani création des nouveaux CLE donc an nana o baara hukumu kɔnɔna de la baara daminɛ de don donc n'aw bɛ baara daminɛ a ka kan aw ni mɔgɔ minnu kan ka baara kɛ aw mago bɛ hakilina minnu na u b'aw b'a fɛ baara ka taa bolo min kan aw n'u ka sigi ka kuma o hukumu kɔnɔ an nana PCA-GIRE la yan an ni PCA-GIRE ɲɛmɔgɔw sigira ka kuma ani direction de l'hydraulique yɛrɛ conseil d'administration min bɛ PCA-GIRE kunna an n'o mɔgɔw fana sigira ka kuma ani jɛkulu wɛrɛw bɛ yen n'a bɛ fɔ olu ma ko bureau de consultants minnu ɲɛsinnen b'a sariyako ma minnu ɲɛsinnen b'a nafoloko ma an n'olu fana sigira ka kuma kɔsa in na kɔmi CLE ko in a daminɛna a mɛnna dɔɔnin San laban ninnu kɔnɔ a baara tun kalifara sifasiw de ma so in na an fana sigira ka kuma u ye baara min kɛ gɛlɛya minnu sɔrɔ an y'an hakili jagabɔ ɲɔgɔn fɛ gɛlɛya minnu bɛ se ka don baara la walasa ale bɛ ka CLE ko san ta ka fanga d'u ma u ka baara nɔgɔya o bɛ se ka kɛ sababu ɲuman fana ye ni CLE wɛrɛw bɛ na sigi sen kan gɛlɛyaba kana la hakili o baaraw kɔnɔ la hakilila kunbaba tuma minnu bɔra o ye CLE ninnu ça ye o kan ka bila hukumu jumɛn kɔnɔ parce que n'i ko ko CLE i b'a sɔrɔ eh, administration b'a la service technique b'a la eh, élu b'a la eh, acteur wɛrɛw b'a la n'a bɛ fɔ o ma ko coopérative mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ baara kɛ ni ji ye olu mɔgɔw bɛɛ b'a la donc n'i y'olu façon bɛɛ kɛ ɲɔgɔn kan f'i k'a jateminɛ i bɛ se ka a bɛ se ka kɛ structure façon min ye statut façon min bɛ se ka d'a ma parce que u ni dɔw de kan ka baara kɛ n'o ye comment on appelle ça les agences u ni agence ka kan ka baara kɛ olu ma sigi sigi la fɔlɔ agence ninnu de ka kan ka ji fɛn o fɛn bɛ ji utiliser olu de ka kan ka dɔ sara musaka dɔ sara parce que ji in ye jamana ka ji de ye aw b'a feere aw bɛ baara k'a la aw bɛ nafolo sɔrɔ donc aw kan ka dɔ segin jamana ma o k'a don jiko dafɛ donc o wari minnu kan ka minɛ agence de bɛ n'o minɛ donc comme CLEw de bɛ kominiw kɔnɔ ni wari sɔrɔla normalement dɔ kan ka d'o ma mais foroba wari tɛ se ka ta k'a d'i ma ten fo eh, a ka dɔn k'i ye mɔgɔ jɔnjɔn ye tiɲɛni tɛ don a la donc o de kosɔn hakili jagabɔ kan ka kɛ CLE hmm. ninnu kan ka kɛ jɛkulu façon jumɛn ye hmm. eh, ni sariya yɛrɛ la ni a lakodɔnnen don ni a bɛ se ka musaka sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛw fana bolo min tɛ agence ye donc an ye baara k'o kan et puis musaka ko yɛrɛ fana musaka bɛ se ka sɔrɔ cogo di donc hakili jagabɔ bolila o kan hakili la an bɛ yɔrɔ min san yɛlɛmaba de bɛ ka kɛ PCA-GIRE la parce que hakili jagabɔ bɛ ka kɛ nin bɛɛ kan ni nin bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka se k'a kɛ ko ɲumanba kelen ye lala CLE ko a bɛ se ka nɔgɔya a bɛ se ka kɛ sababuba ye an ka jamana kɔnɔla la yan kosɛbɛ kɔrɔlen an ye baara minnu kɛ ani nin sen in na G-FORCE ye baara minnu kɛ ni an n'u kumana a bɛ komi CLE ko a bɛ ka faamu dɔɔni dɔɔni parce que wagati jan kɔnɔ CLE ko ni dɔɔni kɛra la a bɛ bila ni dɔɔni kɛra la a bɛ bila u tun y'a to mɔgɔ kunfɔlɔ minnu n'olu lakalanna olu caman taara donc mɔgɔ kuraw don donna nka kunnafoni fana tun tɛ jɛnsɛn kosɛbɛ mais sisan a G-FORCE ka baara kɔnɔna na a ye k'a fɔ a commencera ka faamu kosɛbɛ gɛlɛya min tun b'a la o ye ni lajɛw bɛ kɛ yɔrɔw ka jan kɔrɔlen wari buruburu tun bɛ di mɔgɔw ma nka nana ye k'a fɔ aw yɛrɛ de ka ko don n'a fɔra ko fo mɔgɔ wɛrɛ ka to ka wari di aw ma hakili u sera ka baara kɛ yɔrɔ caman na u bɔra a la sisan n'u bɛ baaraw kɛ commune yɛrɛ bɛ musaka bɔ k'a di mɔgɔw ma walasa u ka na u ka transport ni fɛnw donc o tɛ bailleur de fonds ka baara ye tun Donc o kɔrɔ ye k'a fɔ a bɛ ka fa o kɔrɔ ye ko mɔgɔw bɛ ka fɛn kɛ u yɛrɛ ta a bɛ fɔ a ma ko appropriation donc CLE mɔgɔw yɛrɛ bɛ ka CLE kɛ u ta ye sisan k'a fɔ nin an ka fɛn anw de ka nafa b'a la a nafa bɛ sa de don anw de ka kan ka jɔ a kɔkɔrɔ hakili la o ye ko ɲumanba ye min kɔni an commencera k'o ye sisan a ko min y'a fɔ cogo min ni nin sera ka kɛ CLE ko ka sira sɔrɔ mali la a bɛna kɛ mali jiko a bɛ ɲɛ kosɛbɛ ye Parce que ji ko gɛlɛya ye mun ye i bɛ gɛlɛya fɛn o fɛn bɛ kɛ kɛlɛ caman bɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ a bɛɛ bɛ kɛ jiko de la i bɛ sɔrɔ yɔrɔ la yɛrɛ jamana in kɔnɔ n'u taara n'u bɛ fɛ ka mɔgɔw gɛn ka bɔ yɔrɔ la ji bɛ sɔrɔ cogo o cogo u b'o cɛn dɔw bɛ yen n'u taara u bɛ fali ni fɛnw faga dɔrɔn k'a bila ji la ni' aw ma ji sɔrɔ yɔrɔ la aw bɛ wuli o bɛ na ni incident ba ye mais mali la yan mankan caman fana bɛ se ka kɛ jiko la parce que bɛɛ mago bɛ ji la sɛnɛla ko ji bagan marala ko ji mɔnnina ko ji damanbɔlaw ko ji izinitigiw ko ko ji k'olu bɛɛ mago ka jɔ ji kelen ji la yɔrɔ kelen bɛɛ dun ka baara cogo tɛ kelen dɔw b'a kɛ ka ɲɛ dɔw b'a kɛ ka cɛn a bɛ na ni ji cɛn ye mais ni nin sera ka sabati bɛɛ b'i sago na ji sɔrɔ i sago la ji fana bɛ topoto ka ɲɛ wagati caman kɔnɔ anw b'an tile kɛ ka da k'a tɔ to ko CLE mana sabati a nafa de ye a bɛ jiko sabati ji ladonni bɛ sabati bɛɛ b'i sago sɔrɔ fo ka taa min kɛ ma ko eh, ji ladonko ɲuman wagati jan kɔnɔ n'a bɛ f'o ma ko GIRE ne yɛrɛ bolo ko ɲuman don mali kɔnɔ a ka kan a tun ka kan kabini wagati jan a daminɛna a bɛ sira ɲuman kan senw ɲumanw bɛ ka don a kɔrɔ nka fɛn min don tile kelen ko tɛ badabada baara de don peut-être an bɛ étape min na sa an bɛ cogoya min na sa o ye ji yɛrɛ bɛ se ka tɔpɔtɔ cogo di bɛɛ b'i sago sɔrɔ a la cogo min n'an tɛmɛna o kan fo an ka taa o fana ɲɛfɛ bɛɛ ka ji dɔn k'a fɔ a ni ladonni ka kan ji ka kan ka se ka a yɛrɛ dilan ji ka kan ka se ka a yɛrɛ tɔpɔtɔ ni musakaw ni fɛnw ɲini Donc GIRE nin ye fɛn ye a ka kan ka kɛ fɛn o fɛn n'o ye baara ko ye n'a dulonnen bɛ ji la parce que anw ka baara camanba de dulonnen bɛ ji la sɛnɛ bagan mara Mali à quatre-vingts pour cent se la dɔn olu de fana ka kan ka bɛɛ sen ka kan ka don i ka baara la n'e ye bagan marala ye i ka kan ka ji tɔpɔtɔ cogo min o ka kan ka i ka bɛɛ ye ziiri dɔ ye o yanni i ka taa ka bagan gɛn ka don fɛn na ten n'e ye mɔnna ye n'aw y'a nakɔ ta ka kɔ soli ten ni e ye sɛnɛkɛla ye yanni i k'i ka nakɔ sɔn ka ji bɔn bɔn fan bɛɛ fɛ ten baara dɔw bɛ bulonbulon la hali baara taabolo yɛlɛmaw GIRE min bɛ na n'o bɛɛ ye o bɛɛ bɛ na n'a faamuyali donc fɛn min don fɛn daminɛlen don san kelen ko tɛ san fila ko tɛ dɔw ko ko olu yɛrɛ ka ca ni san kɛmɛ fila y'a ko la mais aw t'o bɛɛ kɛ yɔrɔ kelen a bɛ yɛlɛ ka taa dɔɔni dɔɔni dɔɔni dɔɔni fo ka a kɛ a bɛ don ko bɛɛ la taalen ɲɛfɛ donc wale min don wale ɲumanba ko daminɛlen don k'a fɔ n b'a daminɛ sisan dɔrɔn sini o y'a bɛɛ ɲɛnabɔlen ye a kɛra a kɛcogo la non fɛn min ye ladonni ye fɛn min ye tɔpɔtɔli ye o ye badabada baara de ye voilà